Haigh, mise Éilis Ní Dhuibhne. Is scríbhneoir mé. Tá a lán leabhar scríofa agam. Táim ag scríobh le fada, leabhair i mBéarla agus leabhair i nGaeilge. Na cinn is tábhachtaí atá scríofa agam i nGaeilge ná, is dócha, Dúnmharú sa Daingean, Dún an Airgid, Hurlamaboc agus anois an ceann is déanaí ná Dordán. So úrscéal, tá dhá leabhar do dhaoine óga nó déagóirí scríofa agam, Hurlamaboc agus anois an ceann seo, Dordán, agus tá an dá cheann ag déileáil leis an aoisghrúpa céanna, daoine atá thart fá seacht déag nó ocht déag agus atá ag plé leis an Ardteistiméireacht, is daoine don aoisghrúpa sin atá Hurlamaboc. Tá an dá leabhar suite i mbruachbhailte mBleá Cliath agus is saol na cathrach atá i gceist iontu. I nDordán, is dóigh liom gur an téama atá agam, tá an leabhar ag déileáil le le grá, i ndáiríre, grá de saghsanna éagsúla. Tá na carachtair go léir ag iarraidh grá a fháil, grá gnéasúil nó grá tuismitheora nó grá páistí nó cairde fiú amháin, nó grá, tá grá acu, tá siad i ngrá le áiteanna nó le bheith ag staidéar nó bheith ag léamh nó leis an nádúr agus sin an rud atá uathu agus cuid acu tá ag éirí leo agus daoine eile níl ag éirí chomh maith sin leo agus sin an saghas bun crisis atá sa leabhar. So an príomhcharachtar ná Natasha is cailín is cailín í gan amhras mar is léir ón. ainm sin agus tá sí ocht mbliana déag agus tá sí díreach ar tí an scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh agus tá sí ag staidéar go dian agus mar sin de ach tá sí ana-shona ar tá ag éirí go maith léi ar scoil agus taitníonn saol na scoile léi, sin rud atá déanaim saghas léargas air sin gur féidir le an saol ar scoil bheith an-thaitneamhach agus agus pléisiúr ar bhealach, rud nach bhfeiceann tú b'fhéidir go rómhinic i i litríocht. Agus em tá sí sásta lena, tá dlúthchairde aici, Molly agus Ailbhe, agus em tá siad ag súil leis an saol a bheidh acu nuair a fhágfaidh siad an scoil, em tá siad ag ullmhú don, Damhsa Debs, agus rudaí eile seachas an Ardteistiméireachta, tá siad saghas i ngrá, nó leath i ngrá, le buachaillí agus ag smaoineamh ar cad a tharlóidh nuair a fhágfaidh siad an scoil, agus sin cuid mhór den leabhar. Ach ar an lámh eile dhe, tá, tuigeann Natasha go bhfuil sí, go mbeidh sí uaigneach i ndiaidh an scoil mar taitníonn an saghas, an saol rialta atá i gceist ann agus an harmónachas agus an suaimhneas atá i gceist em, leis an saol sin, se, an, an, an saol laistigh den seomra ranga, áit a mbíonn gach rud mar an gcéanna an t-am ar fad agus is féidir leat bheith ag brath ar chúrsaí. Agus tá codarsnacht mhór idir an saol sin agus an saol atá aici sa bhaile. Em. mar sa bhaile, cé go bhfuil an chuma ar gach rud go bhfuil sé go deas, tá. teach deas aici, tá tá tuismitheoirí go is daoine maithe iad agus is maith léi iad, tá deartháir deas aici, tá gach rud acu, shílfeá, ach tá easpa mór amháin sa saol seo agus sé sin níl a tuismitheoirí i ngrá lena chéile, I ndáiríre is a mhalairt atá i gceist. Tá siad le chéile, ag streachailt leo ach tá siad ag argóint agus ag troid go minic agus ciallaíonn sé sin go mbíonn saol an-mhíshocair ag gach duine, cuireann sé isteach ar gach duine agus sin an saghas téama atá sa leabhar is dóigh liom, conas a théann an saghas sin rud i bhfeidhm ar pháistí i dteaghlach agus, bhuel, bíonn. drochthionchar ag an saghas aighnis sin orthu gan amhras agus tá ins an leabhar táim ag iarraidh a thaispeáint conas a dheighleálann Natasha agus a deartháir Craobh leis an rud seo atá ag tarlú sa bhaile agus faighimid amach. Tá, so tá sé, is leabhar éadrom ar bhealach é, tá sé so-léite, tá sé spleodrach, tá na caraictéirí, is dóigh liom go n-aithneoidh daoine iad fhéin agus ins na caraictéirí ach agus sílim go bhfuil greann i gceist sa leabhar ach anois is arís ach ar an lámh eile dhe, tá sé ag déileáil le rud éigin atá an-dáiríre ar fad ach ag deireadh na dála, Cé go dtarlaíonn rudaí nach bhfuil ródheas sa leabhar, tá sé dóchasach.